Ne balimaw ani ɲɔgɔnma nse bi baro bɛ les dangereux de la cité de kan yeta ka film eh, série dumanba in donc euh, épisode an bi an bɛna kuma kɛ épisode 5 ani épisode 6 kan donc nin épisode 5 la an y'a ye cɛmisɛnninw bɛ k'u ka jeu continuer u ka pari u bɛ pari min kɛ musomaninw kan halisa u b'o u b'o ko de kan halisa e nin jeu in bɛn'u bila yɔrɔ jumɛn parce que ne yɛrɛ kɔni bolo jeu in a ma dabɔ ɲuman kama et puis a laban kɔni je pense k'a laban in tɛna nɔgɔya a laban in tɛna nɔgɔya hali dɔɔni donc zeina idi idi le manager mo ka manager donc ale de bi ale de bɛ jeu jeu la sisan donc a ye muso dɔ ye o diyara a ye o muso nana a cɛ bila salon de la donc euh, muso taara muso taatɔ idi bolila muso kɔ pour que ka se ka a ka ci fɔ muso ye ɛ eh, cɛ bɛ salon kɔnɔ cɛ bɛ salon kɔnɔ et puis aw bɛ kɛnɛma ɛ eh, donc muso fɛnɛ muso ma sɔn donc muso voix ye cɛ labɔ eh, salon kɔnɔ mais idi nin ko in c'est trop cɛ filɛ ala tɛ 50 mètres bɔ e b'o muso ah non cɛmisɛnni ninnu aw ka ko ye a bɛ ka dépasser dɛ a bɛ ka dépasser yɛrɛ de donc sisan kɔni ale ta ma sira sɔrɔ dɛ ale ta ma sira sɔrɔ en plus a kun bɛna kɛ kɛlɛ ye a kun bɛna kɛ kɛlɛ ye parce que cɛ bɔra comme a y'a muso a y'a muso kumakan mɛn kulekan mɛn kɛnɛma donc cɛ bɔra a ko kun bɛna kɛ kɛlɛ ye ee idi en tout cas idi kɔni ale tɛ se muso muso darageli yɛrɛ de la ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ale ni mo u ka u ka jeu tɛ kelen ye dɛ ale tɛ se muso darageli yɛrɛ de la eh, donc aw yɛrɛ bolo cɛmisɛnnin ninnu bɛ pari min kɛ aw bolo aw hakilinata ye mun ye nin ko in na quoi nin pari ko in na aw hakilinata ye mun ye nin pari ko in na donc maintenant an y'a ye fɛnɛ nin épisode in na ana ni mo ye ɲɔgɔn ɲɔgɔn sɔrɔ butigi dɔ la ah, ana yɛrɛ ka comportement o yɛrɛ ye ne déstabiliser dɔɔni ah parce que ana de ye mo dɔn et puis ale de tilala ka na ka yafa deli mo fɛ quoi a ye mun kɛ fɔlɔ la a ka comportement a ye comportement mun kɛ fɔlɔ la o tun tɛ comportement ɲuman ye donc ale yɛrɛ de ye donc u ye barow kɛ mais ne yɛrɛ kɔni ne bolo a kun kan ka continuer a kun bɛ ko mun kan quoi k'a snober dɔrɔn k'a snober aa parce que mɔgɔ mɔgɔ sugu ninnu u besoin bɛ tuma dɔw la a ka f'u ma ko ayi a ka f'u ma ayi parce que ee cɛ bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ t'a fɔ a ma ko ayi et puis a kɔni bɛ se ka k'o la a bɛ se ka k'o la parce que aa a bɛ a ka temps ta ka kow kɛ mais quand même ne bolo kɔni a nin ko in ana kun man kan ka ana kun man ka nin kɛ quoi mais an k'an sigi k'a lajɛ pour quelle raison ana ye nin kɛ est ce que c'est le fait que ana ye Est-ce que c'est le fait que fɛn min tun bɛ ka bɔ parce que u tun bɛ ka émission dɔ bɔ a n'a a cousine y'o lajɛ ko eh, on en parle donc euh, u tun bɛ ka mo ka histoire fɔ a ye cɛ min tan donc u tun bɛ ka débat k'o o kan quoi est ce que o débat in de y'a changer parce que a y'a ye ko mo taara yafadeli kɛ a ye cɛ min tan ka fɛnw ka fɛn fruit ni fɛn ninnu d'a ma quoi est ce que o ko de y'a kɛ ana changera ou bien le fait que ana bɛ ka fɛn ta ni sisan dusu ye quoi parce que le fait que a cousine bɛ furuko kuma fɔ a ye kuma bɛɛ et puis ani a ba fɛnɛ est-ce que o de ye ana ka changement nin changement kɛ ana la quoi parce que ne yɛrɛ kɔni ne perdu la dɛ ne perdu la ah et puis an y'a ye fɛnɛ ana bamuso ani ana ni usu bamuso ah donc comme a jɔrɔlen don a denw ka avenir la parce que ana ma furu fɔlɔ et puis usu fɛnɛ o tɛ baara la et puis o bɛ ka gulɔ o bɛ ka gulɔ min daminɛ o tɛ dɔɔnin ye ɔ donc sisan pour que a ka problème ka se ka o problème ka se ka ta ka bɔ a da la donc a dɔgɔni takudi donc o b'a o b'a accompagner filɛlikɛla dɔ bara ɔ donc o filɛlikɛla est ce que a y'o ka lisi ye o ye lisi min fɔ filɛli ko la o ye lisi min fɔ est ce que a ye lisi a ye sacrifice in lisi ninnu ye ayi n'aw m'a ye a ye t'a lajɛ tuguni ni minnu y'a lajɛ a y'a fɔ ne a kɛra cogo min aw ka aw hakilinata kɛra mun ye nin lisi ko in na quoi eh, aw yɛrɛ bolo est ce que déjà mais est ce que déjà ka problème pourquoi a taara filɛlikɛla in lajɛ quoi en fait pour que ka se k'a ka problème résolu donc euh, est ce que moyen wɛrɛ tun t'a bolo ou bien cogo wɛrɛ wɛrɛ tun t'a bolo pour que a ka se ka nin problème lajɛ yan'a ka taa filɛlikɛla bolo eh, lajɛ quoi donc aw yɛrɛ hakilinata ye mun ye nin ko in na ee et puis an y'a ye fɛnɛ muso muso furulen épisode 4 la Hmm, donc aya mo mo y'a sɔrɔ donc sisan aa ne yɛrɛ kɔni bolo j'espère que cɛ in bɛna don jeu la muso furulen cɛ in bɛna don jeu la ka ninnu fila ka ko da ninnu fila kan u sigilen tɛ ni mun ye ee cɛ in ka don jeu la dɛ Hey, muso furukɛ in ka don jeu la parce que épisode naaninan na a ma kuma a ma kuma mais a ka jeu b'a yira ko a bɔra fɛn dɔ kalama donc ne yɛrɛ kɔni bolo j'espère k'a t'o to yen dɛ Hey, a kana o to yen dɛ Eh, ala. donc épisode 6 sisan Hey. Eh, eh, eh, eh, eh. ana ni eh, mo ka relation ah a ye vitesse ta dɛ est ce que nin man jugu ni rallye ye ah! u ye telefɔni ciw daminɛ telefɔni bɛ ci kuma o kuma e eh, et puis mo taara eh, ana ana ka baara yɔrɔ yɛrɛ la ni filɛri ye aa ah, filɛri in kɔni a kun cɛ ka ɲi hmm. en tout cas n t'a dɔn mun de la parce que an ma fɛn ma fɔ an ye eh, temps ko la quoi donc an bɛ se ka peut-être an hakilina na ne hakilina na peut-être u y'a kɛ comme ni temps passera quoi temps passera eh, temps ah, temps damadɔni passera donc peut-être euh, a bɛ se ka kɛ kalo kalo damadɔni passera quoi donc euh, parce que an y'a ye ah, ni épisode 6 la ana ka eh, mo ka numéro kun bɛ ana kun mo ka numéro kun bɛ ana kun or que an y'a ye épisode 5 la mo ye numéro ta cogo min na donc an bɛ se ka ne hakilina na u y'a kɛ comme ni temps passera quoi kalo damadɔni passera donc pour que ka se ka u ka fɛn na eh, fɛn na ka se ka série la lancer kosɛbɛ quoi donc ne ka yɔrɔ kɔni ne ka hakilinata kɛra o yɔrɔnin u ka u ka vitesse vitesse talen Ana ni mo ka relation na ne hakilinata kɛra o ye hun kabako est ce que aw ye secrétaire in ka ko ye aa ah, muso an fana ka sabali sa han ah, nin kɔni tɛ ko tɛ kɛta ye e eh, nin mun comportement sugu ye fɛnɛ kabako et puis sisan eh, an y'a ye fɛnɛ chacha chacha aw hakili bɛ chacha la épisode fɔlɔ la muso min kun ye eh, a ka temps bɛɛ ta tobili la a tilalen tobili la cɛ bɔra n'a sen fila ye ka tɛmɛ ka taa n'a sen fila ye cɛ alasani alasani muso donc ne yɛrɛ bolo le mauvais jumeau le mauvais jumeau donc euh, chacha de nana mo lajɛ pour que ka pour que mo ka alasani laadi a ka kow la quoi ah donc ne yɛrɛ kɔni je pense que a tɛ mo dɔn ka ɲa pour que ka n'i sigi ka nin kuma sugu fɔ mo ye

a banna an y'a ye fɛnɛ nin nin épisode 6 la takudi ana tanti an y'a ye fɛnɛ a a n'a cɛ ka relation an y'o ye dɔɔni nin épisode in na an y'a ye épisode 5 la n'aw hakili b'a la a y'a fɔ a y'a fɔ eh, filɛlikɛla ye k'ale ni kameleni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que a ka so kɔnɔ a ma a ka sokɔnɔna la problème b'a ka furuko la quoi a ka sokɔnɔna la ɔn donc an y'a ye nin épisode in na a cɛ a cɛ mabɔlen don a la dɔɔni quoi an t'a kun dɔn pour l'instant mais n'an y'an sigi peut-être u ka a ko bɛna a ko bɛna sira sɔrɔ peut-être quoi donc an k'an sigi ka couple ninnu lajɛ sasa ni alasani ka couple olu bɛna évoluer cogo min na ani e, takudi n'a cɛ ka couple bɛna évoluer cogo min na ani ana ni mo ka couple bɛna évoluer cogo min na an k'an sigi k'o bɛɛ lajɛ donc aw yɛrɛ hakilinata la est ce que ni épisode 5 6 la aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun y'a ko la aw k'a fɔ ne ye ba ye nka aw kana ɲinɛ dɛ n'aw bɛ fɛ ka n ka eh, filimu n'aw bɛ fɛ ka filimu ni série ninnu lajɛ an ka revue ani filimu yɛrɛ donc aw kana ɲinɛ k'aw abonner an ka compte youtube kan les revues du mali les revues du mali